ndikulandireni nonse kumene mungakhale nthawi ino ya madzulo kwa amene kwanuko kuli madzulo chifukwa tikudziwa si dziko lonse kumene kuli madzulo kwina mwina mmasana kwina ndi mmamawa ya nthawi zimasiyanasiyana komano ngati mukuonera hot current lero la mulungu pa 15 december 2024 mumve kulandiridwa kwanu kuti takulandirani ku programu yathu yapadera imene tikhale tikuunika nkhani zokhuza report imene commission of inquiry yatulutsa itakhazikitsidwa kuti iyankhepo zina ndi zina. Mbali za kuno muli ndi ine Ndevuzamwayi, Wonder Nkhwendaville Msisya komanso ndilandire achimwene anga a Bayana Chunga. Takulandirani Bayana. Zikomo kwambiri.
amene timakunyadirani kuti amapha ng'ombe. Mbali ya uko tili ndi a Msuku, a Msukuluzi a Jona

akudutsa ku mozambique afika tinaona zithunzi zina za pemba akuonekabe kuti mphamvu yake idali yambiri mphepo komanso mvula malipoti ena akuti nkutheka kuti mwina chaku mulanje ujeni kuphalombeko ikhozanso kukhala kuti padakali pano pamwina ah, yafika sono langizo ndilomwe lija kuti tiyeni tikhale tcheru amene tili muzigwa tiyeni tisunthire mu mtunda tisakhale busy kupulumusa katundu tiyeni tipulumuse moyo Ah, zonse zisale amatero ogulisawa eti ati moyo usale tengani zinthuzo sono namondwe ameneyi ayi ndithu tithokoze a zanyengo atangozindikira kuti kukubadwa namondwe akhala akupereka ma updates ndithu kuzera mu njira zosiyanasiyana mmafoni mwa anthu akulandira ma text messages nkhani tikuyika ma TV, ma radio komanso kulemba ma, ma news mwathu online pages chonde tatiyeni tizikhala ndi chidwi kufuna kumva kuti kodi zimezi zikukhala bwanji kuti tipulumuse miyoyo ndimati tiyambire pamenepa lero program yathu ikhala yapaderadera azibambo inu nkhani imene tikambirane mu program yathu ya lero ndi imodzi basi titakhala pansi tinaona kuti tisanamepo apa kuti tikhoza kukamba nkhani ziwiri olo zitatu ah, pamenenso tifuna tiunike za ah, commission of inquiry report imene yayankha mafunso ena ngakhale anthu enabe zina sadakhutisidwe koma tifuna tiunike nkhani imene ndiye tinaona kuti ife titenge nthawi yokwanira tiunike zinthu zina mwina moyikapo nthawi ndiye leroli tikhala ndi nkhani imodzi yokha imene tifuna tikambe za ripoti imene a president anakhazikisa commission of inquiry ndiyesa munali mu november amene mujamu kuti apereke lipoti limeneli pofika kumapeto pa ah, 30 november koma zimenezo sizidatheke chifukwa chakuti adapemphanso 14 days nde ripoti limeneli latuluka dzulo adayamba kuwerenga chama 5 mpaka na ma 9 4 hours akuwerenga zimene apeza malingana ndi zimene amafufuza nde ifeyo tidaziyika ndithu madongosolo angapo kuti tikambirane amalawi tiuzane zoona chifukwa Malingana ndi ntchito zimene anthu timagwira, zilipo ntchito zina anthu sangathe kuyankhula zoona. Adachikonza kuti iwowo akazayankhula zoona mwina azawachosa ntchito, akazatani ndiye sazanena zoona ayi amakhala ndi ka decorum kawo kawo. Ife pano sitilabada. Chilungamo olo muchiike kuseri kwa mwala timanyamula mwalawo nkupeza chilungamo nkuchinena mmene chilili chifukwa timakhulupilira ndithu kuti pokhapokha pamene tikuuzana zoona mpamene tikhonza kukonza dziko linoli moona mtima osati momanamizira kunyengerera mabodza ife zimenezo sitipanga nawo chifukwa chake timabwera pano unati program ino sitinyengerera komanso sitimapepesa na nkhani tiyambe ndinu ah, Mavuto Bamusi anthu akhala akudikira mwachidwi kuti kodi kukubwera zotani nde dzulo tonse tazimvera tokha mmene amawerengera ah, ripoti imene ijayi kutamveka kuti a president ananena kuti musanandipatse ine awuzeni kaye aMalawi kuti no um, uh, kenaka ibwere kwa ine trusting issues potengera background ya nkhaniyi kuti anthu ena akhala akumaona chanjani ndimati koyambirira ndingofuna ndimve reaction yanu tilowa mu ma details but mutayimva report ija what was your reaction munayivomera munayilandira bwanji nkhani imene ija munati chani inuyo ah, a Ngati a Chunga atamaliza kupereka report choyamba nditayamba kuvom- ku- kumvera koma kumvesera kapenanso kumaonera naona kuti inali ripoti yayitali uh, chifukwa kumafika size yonena kuti kutopa uh, ndikuzakhala ngati mwina ukusinza nkuzati ii paja ndili pa ntchito ndikumvera mpakana ndithu 3 hours yonse kumathamangira ku 4 hours so i felt like it was very detailed inali kuti inakamba zinthu zambiri uh, very comprehensively ma area osiyanasiyana its not surprising chifukwa ananena kuti ana- anacheza ndi anthu about 120 amene ana- anayankhula nawo kuwapanga interview ndiye my impression yoyamba inali yonena kuti report ndiye iyi um, yabwera Koma zinthu zina zimene mwina ndimazifunsa zikuoneka ngati kuti mayankho ake a- ayamba kusongola kuti o kodi nkhani ija inayenda motero eti o kodi zakuti zinayenda motero so ripoti imene inathandiza komanso ndinena kuti chigawo china panali mafunso ena amene tsopano amabwera chifukwa cha information imene imatuluka so i- ripoti ija inayankha mafunso ena komanso yapereka mayankho yapereka mayankho ndi kuperekanso mafunso ena komalizira ndimazifunsa kuti kodi mmene yabwereramo ripoti iyi kodi anthu aivomera kapena ayi so for me i will tell you kunena kuti pali zinthu zambiri zimene ngati dziko tingathe kuphunzira pali zinthu zambiri zimene ngati dziko we should be ashamed that have come out because of the report muli zinthu zambirinso zimene i think amalawi mwina adakali ndi mafunso so ineyo ndimayiona ndithu kuti ntchito yagwirika koma Mayankho ena aperekedwa, mafunso ena akuoneka kuti akubwera chifukwa cha mayankhonso ena mwina amene aperekedwa. That was my initial general conclusion and pomaliza nimazi- nimanena kuti um, kodi munthu amene anachikhazikisa kunena kuti ayi, a- a- achilima ndi anthu onse amene anali mndege imene ija mu Dornier ija anachita kuphedwa kodi ripotili lingampange kuti limpange convince can it make someone turn around i don't know Koma kwambiri n'taimva lipoti ija, sinasiyane kwambiri ndi zimenenso ena, ma technical experts, amene takhala tikucheza nawo akhala akutiuza, kuti komatu ife tikuona ngati zakuti zakuti zakuti sizinali bwino, koma poti we, we didn't think it was official and professional, tizibwera pano tizazikamba zinazo, ndiyankhule motero. reaction ya maphang'ombe imeneyoyo asiyaso funso kumenekoko kuti kodi kwa munthu amene amakhulupirira kuti chidali chiwembu chilipo chinthu chimene chingampangise kusintha maganizo amenewo inu a Msuku mwayilandira bwanji nkhani imeneyi Uh, ife pano a Hot Current yes ndife uh, anthu amodzi amene tinali ma advocates yes kuti kukhale commission bana of pabwere inquiry. commission of inquiry yes ishu iyi kuti ena ake kaphwere mm. mitima mm. pabwere ndithu osakhala za ku Germany mm. tinkanena kuti tili mafunso ena tiyankhane tokha tokha kuno a Malawi mm. so a president after so much pressure from anthu kunapeza kunena kuti akunena eh tiyeni titani tikhazikitse so tinkafunsana mafunso amene ena mwa iwo adabwera ngati uh, ma terms of reference uh, ku, ku, ku komiti imene iyi kuti tifuna tiyang'ane izizi so ukandifunsa ine kuti ndayilandira bwanji sindisiyana kwambiri ndi mmene uh, Wayana uh, wafotokozera panali zina zake timanena kuti ah, ah, kodi kuti zizakhala bwanji so kwapeza kuti through ma interviews ndi anthu ena certain things now certain details are now coming out kuti oh kuti apa zidakhala motereti okay so zina zake zimene ifeyo ngati program usu tinkazipanga question we have been vindicated kunena kuti mwina munali tizibwana mwina uh, mafunika ndithu tizikwaputa bwinobwino so mwanena kuti tilowa mkatimu yes tilowa details by details mafunso amene- yes ndimalizenso ndi mmene alankhulira a Chunga kunena kuti When all is said and done, kodi kukhala closure mwa anthu motani? Tili ndi ma stakeholders osiyanasiyana amene alandira ah, nkhani iyi. Tili ndi akubanja, tili ndi ah, akuchipani, tili ndi akuboma, tili ndi aMalawi in general. Amene amene aja ah, osati timanena kuti ndi aMalawi tawaluza. Kodi taphunzirapo chani pa izizi? ma mistakes oti amene taona ndi atiwo by the end of this program sichoka program ino tisanauzane kunena kuti apa we could have done better apa panachitika chipano kodi panali ndani apa uyu ndani uyu mwana wa ndani akalekerera izi tikamba mu program ino Yes. so ndiyambe choncho um, a Chunga tisanapite be ukoko pardon me Do you think mmene munanenera muja kuti kwa munthu amene amayembekezera zosiyana ndi zimene lipoti limene lili lanena, do you think kuti pali kuthekera poti nkune kuvomereza kuti akuluakulu mwina nkutheka zimene timaganiza ifeyo si zimene mwina zidachitika ayi. mwina zoona zenizeni ndi izizi kapena anthu ena ake will never be convinced no matter who you bring no matter what you find iwo azagwirabe pa zimene akuganiza kuti mwina ndi zimene zidachitika um, ine mkuona kwanga ndikuona kuti anthu ali pa magawo almost awiri amene ankanena kuti apapa pali chiwembu koma anthu aja ali zigawo ziwiri chigawo choyamba chayamba tsopano kumazifunsa kuti what if panalibe ndi chiwembu chimene chinachitika why pali information ina imene yatuluka yokuti ikumupangisa munthu kumanena kuti komatu kunena zoona kumbaliso ya ndegeyi kumbalinso mwina ya iwo amene amayendesa mwinanso kumbali ya malawi defense force ndi kasungidwe kawo kakatundu komanso ndege zawo mwinanso kuli gawo imodzi imenenso inatengapo uh, uh, uh, imene contributed into ngozi imeneyi then pali gawo limodzi la weather tamva ndi matestimony osiyanasiyana kuti even family ya uh, uh, ma- malemu uh, uh, kasambala ata- anakwera ndege ija kupita Ndi- ku ndi- Nkhatabay, ndi- ndi- ku- ku Mzuzu Yes. kuti- on route kupita ku Nkhatabay anavomerezanso nawonso kuti iya yeah, the weather was so bad to the extent that they were prepared kuti asakwerenso the same flight ino kubwerera uh, back to blantyre ndi kulilongwe so mukati muone muona kuti pali nkhani ya weather imene yatuluka very strongly ngakhale iwowo amndegewo anachita communicate ndithu kunena ayi koma kunoko major turbulence mabampu weather is- nyengo sili bwino ndiye kuli chigawo china chonena kuti ah, kumaona kuti ah, Kumakhala ngati kuti a president tu kukhala ngati ulendowo samaudziwa, kukhala ngati kunena kuti pamene anafika m'dziko muno a vice president iwo samadziwa. So anthu ena akumaona ngati kuti ah, so the president did not know about this ah, maybe mwina ndi sanali involved. Koma ndinene koma on the other side alipo anthu ena amene nothing of that will convince them. Ena akunena kuti iyayi zonsezo olo mutanena china chilichonse kuti kaya president samadziwa kuti achilima anatabwera mdziko muno kuti atenga ndege anazi- anazindikira ngozi itasowa ndege ija izi sizingatipangisebe ife kuti tisinthe maganizo athu. So Amalawi ali ogawanikana maka awa amene adachikhazikisa kunena kuti iyi inali ngozi yochita kukonza they're still divided because ena nda- ndayankhula nawo amene they see kunena kuti mm, koma ndi pena pake ndimaona kuti ah, mwinadi zinthuzi i think inali ngozingozi koma anthu ena they are not still convinced ndiyankhe motero chabwino Ah, ah, ah, a Mkukupha mkulu ngozingozi kapena man-made

anthu amene aja anachita kuphedwa abana ndiwo munakhala kuti ku commission of inquiry kuja mwaikamo akaneneri okhaokha eh oumapemphera kangati pa tsiku Kusala kudya. anthu a mulungu awo ndi olondola olangero sikani tapanga ndi commission of inquiry these people will not change to them these people were killed some people had to sit down ndi amaganiza choncho so ine mwina Koma si kodi kuganiza sikumayenera kuti muzikhalanso kuti kuli backed ndi Yes. some facts kapena Ntha- nthawi zina zimakhala kuti mwina ndale zangolowabe pa- kwambiri ndiye ndikufuna kuti ineyo sindikufuna kuti ah, ndiwaletse kunena kuti asaganize mene aganiziramo let them hold their view Ah, ndi alipo ena amene amadzanena kunena kuti wait a minute what if uh, uh, uh, what i'm saying zitakhala sizoona ndikupatseni chitsanzo if i'm home

conclusion ndikuyamba ngati what if sali kumene tikuganizako because abwana tiziganiza mbali zonse if we are not there eti so before we jump into conclusions mene munena tiyang'ane zinthu Chabwino.
zinthu Quick, quick, quick one. Zinthu. Yes, Quick yes, one. yes, yes. Um, uh, wachibale wina anapanga post pena pake unena kuti i wish the dead could speak Yes.
chifukwa Pali mutha zinthu zina. eh, pali zinthu zina Amene zimene alamulira akudziwa kukhala. Yes. ndi amene anali mundegewo Yes. Yes. ndi mulungu Yes. Basi.
Basi. Mm. so but ifeyo ponena kuti tikufuna closure tiyesesabe Na- Kuphatikiza what we ndi- have. ndi kunena kapenanso kunena kuti aliponso anthu ena amene akumatha kuona kunena kuti ah, kumatu apapazo kuti itha kupezekadi kuti ndi human factors ndi uh, weather nzoona koma chifukwa cha mmene anapangira handle iwo amene ali adindo nditero eh? zinapangisa anthu ena kukhala ndi mafunso and mafunso amene aja ndi amene akukolezera moto to the conspiracy theories ndimafuna nditero chabwino tiyambe kulowa mkatimu tinenenso apa kuti mmene ananenera a commission of inquiry kuti even uh, nyumba zofalitsa nkhani ma ana- anayankhula nawonso Yes. even ku times kuno adayankhula nawo and ine ndili ndi disclaimer pano inenso ndi mmodzi mwa anthu amene adandiitana kumene Yes, yes, kuti yes. akandifunse mafunso ndinapita anakandifunsa mafunso yes so I just wanted kuti anthu adziwe kuti adandiitana kumene kuti ndikayankhe nawo mafunso koma tili pa nkhani imeneyoyo padali anthu kudandaula even composition ya commission imene iyi iyayi mulibe wakuti eh, munaika wakuti number one tikamakambanso nkhani imeneyi mwamsangamsanga chifukwa tili ndi nkhani zambiri zoti tikambe padali anthu ena awiri amene adatula pansi maudindo awo a Sylvester Namiwa komanso abusa Nyirenda anthu a Nyirenda sitinadziwe kwambiri tazazindikira Yeah. mochedwa kuti a Nyirenda sadapite nawo komanso a- a- a- aujeni wa commission amadandaula kuti anthu amene amawaitana anthu they were not forthcoming ndi eh, information imene i- ikanathandiza kutanthauza ngati kuti amalawi ambiri timakonda uh, gossip kumangonena maboza Seche. nthawi imene uh, takuitanani kuti bwerani muyankhule anthu amati ine sindikonda magulu achanichani the same way mukaona even ku ku judiciary Yes. Oh, kuma- Judicial amakali- Service Commission. yes kumadandaulidwa ayo kaya kuli zakatangale anthu anauzidwa bwerani muzatiuze kuoneka kuti anthu ambiri timafuna basi zingolemba ma social media mu koma kuti tibwere tizanene pa malo oyenerera ambiri ife we chicken out ndimati tikambe nkhani zitatu zimenezi mophatikiza composition ma resignation aja komanso people not forthcoming with evidence tiyambe ndi inu a Mhango how would you sum it up Yeah. zimenezi mwamsanga Ndi- ndiyambe ndi yomalizayi kunena kuti amalawi If we want to fix this country, we should rise above gossip. Ngati tikufunadi kuti tikonze dziko lathu, tizifika nyengo yomanena kuti izi sizocheza, izi nzofuna kuti tikonze dziko. Ngati tizingolemba zinthu pa masamba a mchezo, anthu nkupanga malaiki, nkupanga basi nkuthera pomwepo, I don't know how serious we are about this country because Mwayi ukaperekedwa kunena kuti tazanenani chilungamo I would have thought kuti wina aliyense amene ali ndi mafunso kapena ali ndi umboni wina wake ogwirika pitani go ndikukapanga testify overwhelm amene akupanga ma inquiry-wo ndi information imene itithandize ngati dziko kuchita pinpoint pamene zinalakwika ndipo ngati panali anthu amene ali behind the, the accident adziwike koma tikapanda kuti tikuthawa kaya timakhala mantha kaya makhala kuti basi timangoti ndi pure gossip ine i believe is a lost opportunity kwa iwo amene amayankhula ngati kuti akudziwa zinthuzo koma mwayi utaperekedwa they didn't show up chimodzimodzi mmene ananenera ku- cha ku judiciary please let's get to that point onena kuti when amalawi akanena kuti tiyeni tikonze chinthu let's go in full force so I'm, I'm really saddened ngakhale we are- I'm saddened ndikusangalalabe kuti anthu 120 anapanga testify so ndikuona ngati kuti ndi paja amazanena ku a- akamapanga maukwati mchalichi amazafunsa kuti alipo amene ali ndi choletsa choti anthu awiriwa asakhale pa banja loyera kenaka amazafika nthawi yonena kuti ayi ngati palibe ndiye basitu Musazayankhulenso. musazayankhulenso Sungani amafika mwa- potero Yes. Now, ndimangoganiza the same principle kunena kuti why would i continue kumaperekera umboni on my social page mm. pomwe patapezeka mwayi kuti ndikaperekere umboni koma ineyo sindikufuna kutero so in as much as titakuinena composition koma ndikuona ngati kuti it was a missed opportunity for some people very quickly on the composition ya uh, uh, uh, gululi mm. mukaona mmene muja munali mafumu munali madokotala munali anthu achi uh, achipembezo munali uh, anthu ma technical experts osiyanasiyana munali anthu maloya munali anthu azamalamulo ndi, ma, ndi ma, uh, anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana for me i actually felt kunena kuti even pamene amawerenga report ija you could see these are very confident malawians very experienced in so many you can see mutha kuwaonawo ambiri wonse tikuwadziwa agwira ntchito malo osiyanasiyana iwo amene anapanga resign anapanga resign pa zifukwa zawo ngati namiwa i think he came out in the open ananena mu social media nchifukwa tinadziwa koma a Tonny Nyirenda sananene mwina nchif- mu social media nchifukwa yake mwina sinadziwe anali ndi ufulu wochita resign anali ndi ufulu wosatengapo gawo ngakhale anasankhidwa so we cannot blame them ali ndi ufulu ndipo i don't blame them anali ndi ufulu wotero koma what i just wanted to say is kunena kuti nkhani ya composition there can't be there can't be a composition of an inquiry imene wina aliyense 100% azanene kuti ah koma imeneyi ena ananena kuti iyayi tinene tiikemo mwina anthu a family koma you know it's like um, kuti ineyo mng'ono wanga waphedwa ndi anene kuti ndikafufuze nawo vuto imene imakhalapo ndi the emotional attachment in fact malamulo aku, aku, akuchipatala ndi onena kuti dokotala utakhala kuti kaya ndi mkazi wako ndi dokotala kaya mwamuna wako ndi dokotala amazichita recuse. Pali ndithu malamulo amenewo onena kuti iweyo umayima pambali chifukwa cha connect, connection imene muli nayo Ah, amanena kuti ena agwire ntchito imeneyo so ndimangofuna kunena kunena kuti composition in general ndimaona ngati kuti ndi amalawi onena kuti awodziwika bwino olemekezeka in so many ways palibe munthu opanda opanda flaw kumalawi muno koma at the end of the day at, kodi amalawi ayikhulupirira commission imeneyi because of the team it's I tell you, Ali Panhena, they never believed the team right from the beginning. But as far as I'm concerned, I think they tried. My findings are all zimene that discuss pompano. Chabwino. a Bakuku
Uh, ine I wouldn't agree more ndi zimene ala- alankhula uh, a Chunga kunena kuti uh, alipo ena alembapo kunena kuti wakuti wakutiyo ndi- is, is connected to wakuti awo adakwatira kwakuti ine ndimaona ngati kuti mwina before we begin judging the individuals tidziyang'ana ntchito imene awapatsa yeah?

imene mukunena ya human factors ndi environment okay environmental if you like kuti zikuonekabe kuti mwina ukadaulo wa anthu amene ankayendetsa ndege imene udakambidwapo Yes. mulipoti limene komanso nyengo ndiye timati mwina tikhalepo pang'ono tionepo pamenepa pa the, the human error imene akunenayo anthu ena anenapo kuti anthuwo anatisiya mmene anenera muja they cannot defend themselves however panali zinthu zina zimene anthu apeza mmene zimakhalira even in ngozi za ndege imene ndaonerapo ineyo ma uh, air crash investigation amayamba kuunikira pamenepo the Yeah. first point imakhala kuti kodi anthu oyendetsa nchi- nchi- ana amayidziwa bwanji ntchitoyi now zikuoneka kuti uh, ma licenses awo sadali renewed Yes. at least for seven years Yes. ngakhale ziku- zimayenera kuti azipanga every six months you renew your license every six months komanso akuti uh, zija amati uh, instrument flying ifr they were not trained in instrument flying zimene uh, okay timafuna tikambekadi zimenezozo komanso medical yes medical rep- ujeni Sinali amayenera- current. sinali current. Imayenera kuti aziyezedwa pafupi pafupi malingana ndi concentration i think zimene zimafunikira ukakhala woyendetsa ndege umayenera kuti uzikhala kuti china chilichonse chikuyenda bwinobwino mthupi mwakomo kupatula mapepala Ah, ndimati tiunike nkhani imeneyi then tidzaunikapo nkhani ya nyengo komanso zipangizo za ma airport mwathu aviation infrastructure mwamsangamsanga Yeah, very ndiyambe ndi inuyo Okay. uh, ujeni pepani ndithu ndizikhala ndikuthamangitsani Yeah. we have 30 minutes but we have so much very quickly. Yes. very quickly Yes. um cholinga chathu sichopanga sopanga blame the dead no koma ndikuona ngati dziko titengerepo phunziro pa zimene zinachitika mulipoti muja pamene amafotokoza akuti anzathu azanyengo meteorological office amapereka folder imene imakamba za nyengo yeah? uh, weather folder koma amaipereka upon request amapereka akhala kuti a pilot a ndegewo apempha zikuoneka kuti sanapemphe not just ulendowo but even a day before sanatani Sana- sa sanapemphe yes. ndimaona ngati kuti pamenepopo something was wrong um, komanso ma systems athu could have been there to help kunena kuti even pilot yo atakhala kunena kuti Anaiwala. anaiwala system inakakhala kunena kuti iya chifukwa anthuwatu amadziwa zonena kuti weather ku Mzuzu sinali bwino Yes. you mean simunakanena kuti ngakhale simunachita request koma in, indeed you need this Mkwasi- Chifukwa ku- mkwasiya adzipita exactly Mkwasi sanapemphe.
mkwasiya poti sanapemphe No. pa system yake ndi yotani pameneponso tikuphunziranso china chimene chokhudza ndi ma- ma- ndi ma- ndi mapilotiwa kunena kuti kodi mukunena kuti pali standard yoti imayenera kumapanga renew ma license wo pafupi pafupi they were not they were not licensed they were not renewed ma medical reports awo kapena kuti ma medical examinations awo aoneka kuti they were not current kodi amapanga amaunikira zimenezi ndani Ku MDF. Ku MDF amaunikira zimenezi ndani Yes. and would you allow the whole vice president ndi ena onse amene anakwera nawo ndege imeneyi Ni- the vips important malawians ndithu kodi ayendesedwe ndi anthu onena kuti mwina ma license awo sanali motero yes vuto lakundegeko mukangotengera kuti ayi komati munthu anali ndi experience mwalakwisa Yes. zimafunika kuti munthuyo tinamva for example mai aja Yes. anali kuchipatala ndi mwana Yes. you know and from there did she go back for retraining No. no went back ndi pamene pandi kuti ma systems once again sindikufuna kuti tichite dwell kwambiri on the individuals koma on the system System. system yathu ku mdf uko tayiunikani kuti even atakhala kuti uh, ma situation ngati amene wawa People should not blame you. Anthu azinena kuti ah, koma kwathu mbali yathu munayesesa no human error, mwina nkhani ndi ya mashini kapena zinthu zina anthu ena anakonza. Koma apapa apa mwapereka loophole yoonesa kunena kuti in terms of systematic management panali failure. ndinene kuti malingana ndi anthu ena amene mwa- munanenaso kuyambira kwa programu timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana Tima- timayankhulana ndi mapilot ena amene amaulusa ma commercial flights eh, Yes. ndege zonyamula anthu Yes. amatiuza kuti malingana ndi mwambo woulusa ndege every six months Yeah. timayenera kuti tichite renew license yathu now forgive me but they are flying ordinary people Yeah. awa ndi amalawi sikuti kunena kuti anthu ondosafunikira but these are ordinary people Yes. anthu awawawa okuti they were supposed they were meant to fly a president A vice president. a vice A president, president, yes. ndi kumakhala 7 years asanapange renew license yawo ineyo apa pamene popo iyamba kusonjola bwino bwino nkhani

ndiye kuti panali negligence on their part kunena kuti mukuti mukayendese avipi ndi anthu ena komano ma medical report I mean, me- medical status yawo si sili current. yes. komanso uh, the, the licenses have not been re renewed what gave them the confidence just the experience of the people or what so if you ask me apapa apa mdf inaphonyapo apapa inaphonyapo and tikamapita kumapeto kwa programu iyi tiwaloza chala kunena kuti you could have done better on this part

kuulusa ndege ndi kuulusa ndege Yes. kaya ndiwe msilikali kaya ndiwe civilian ndipo anthu amene mukunyamulawo ndi anthu amapuma amatha kufa i think ma standards a aviation samatengere compliance based on military or non-military orientation ayi nditero pamene mwanena bwino. musasunthe Yes. ndimafuna ndivomerezane ndi apa pa kuti ah, po- pomapereka ah, ah, foda Yomafo- yo- yopereka forecast ya weather mmene ilili ndi kumadziwa kunena kuti o

kuti atakhala kuti chitakhala kuti chinachake chachitika zisabwerese mavuto ochuluka in other words pilot atakhala kunena kuti waiwala weather report muli ndi risk management strategy yotani yonena kuti imeneyo isakhale impact yokuti itha kuyika anthu ena kapena katundu wa kampani mavuto ndikuonanso risk management failure pa nkhani imeneyo apa ndikuti takambapo za mapilotiwo komanso takambapo za nyengo stori taphatikiza tipite ku nkhani ina mosunga nthawi Yeah. Imene mukuonera padakali pano ndi a hot current program imene timabwera pano kulankhula pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno lero tikukambirana za report imene yatuluka ndi a commission of inquiry anthu a mulungu tikukambirana nano pa tayang'anako kwa mapilot imene tanenera muja you can't blame the dead komano panali zinthu zina zimene tikanatha kuchita bwino tibwera kuma recommendations kuti tikamayankhula nanu inu aku mdf mo zikuoneka kuti kumeneko zikuvutani in terms of how you're managing ndege zanu komanso ma pilots anu tikukamba nkhani ina ya zipangizo ma airport mwathu ma infrastructure zathu zikuoneka kuti airport imene tiliko nkhasako ndi lilongwe Yeah. ndiyomwe ili ndi Kamuzu. eh, kamuzu international airport ija ndiyomwe ikukhala ngati ili- ili kunti zinthu kutanthauza kuti chileka njoperewera mzuzuyo ndi Ayi. Eh? Kuzuzu koso- Mayi kuthamangisa anthu sasaduse pa runway Yeah. that's how bad it is we cannot even build a fence we cannot mene timabera mene tikubera ndalama mziko muno we are shameless people we are stealing misonkho ya amalawi we can't even apolisi kumathamangisa agalu anthu mene mujambo pafuna kuti ndege pafuna kuti ndege at least anthu akabayiba azithomaonabe kuti tisungabe ndalama zina kupanga kupatsa at least munthu sungabe zonse Yeah, eh? Nde amene mukuonera programu ino ndi mbava Yes. Mu- mu- ti- zi- panopa tizizifunsa kuti kuti tikudikira kuti zachitike ndi chani kuti tisinthe umbava wathu Do, do, do we have some responsible stealing? No.

zinthu zathu Yeah. ukangouluka mu lilongwe mu- mu lilongwe muja kutuluka pera pake pamepo si- sumaziwa kuti pa- pakuuluka chani pakutani ngati dziko ifeyo Eh, ti- ti- ti- we are okay Yeah. we are okay kumakhala kuti mwamba mwathumu sitikuchita kumanage bwinobwino yeah then ngozi yatigwira ngati chonchi tikhalano ngati ndi oti ndi anzeru kwambiri basi kenaka kambola kaja kamapezeka kuti katha basi we are back to normal we don't want to change things achunga how can we have ma airports alibe zipangizo zokwanira and we still call them ma airports and we still want ndege zizitera malo ngamene akuti radar system ili pa kamuzu international airport yokha moti mukamakhala kuti mukupita ku mzuzu kapena mukupere- mu- mukuuluka kupita ku blantyre nkofunikira kuti muzikhala mbusa kapena wansembe kuti zikhoza kuchitika azipempherera mtasid ndikuuzanitu

so wanda if Yes. you look at how we, we were getting into this report yes uonana kunena kuti zi- zona ngoma yamabira kuja kunena kuti people might accept possibly Yes. kuti inalidi miladi Ngozi, ngozi. ngozi ngozi yedi inachitika Yes. but how silly were some of the systems along the way Yeah. Yes. some of these were very silly Yes. some, some, some elements needed someone to act funso ndilo kuti kodi zimenezi angakonze ndi ndani are we that poor kuti sitingagule ife ma radar systems nkuika ma airport if we want to be called a country yoti tili ndi eh, ndege malo otera ndege and we know pamalo potera ndege pamayenera pakhale zida zoti pamalopo pazitera ndege nde zimenezozo tikulephera kugula zida zimenezozo Am- amene Ngati tuka- angathandize- ngati tukanika kugula kuti timazithemba timatha kupempha

timati tikatenga tikaba ma priorities athu amakhala otani Ndani? akuluakulu ndi ndani amene atipulumuse ndi ndani atakonze kuti akuluakulu tatseka kaye ah, mzuzu tikufuna tiyikepo zinthu zoyenerera Such a tough timange decision. timange mpanda anthu asamaoloke pamene papa even pachileka anthu amaoloka ndege zikamauluka kumakhala anthu atayimayima kutchire kuja Awakolo. akuoloka mzuzu Awakolo. kumenekoko ndi kuchita kuoneka kuti ndi njira yachikhalire imene anthu amadusa amapita mmakwawo pa airport apolisi akhala kunena akuluakulu tithandize Ndi- ndi nda- ndi ndani angapange chiganizo chimenechi ndi ndani kuti mesiya ndinuyo kapena tidikire Tidikire kuti- wina. wina akubwera chabwino apolisi apolisi ndi amene adali o- oyambirira kufika pamalo pamene paja izo zosakangane No. lipoti latiuza bwino Yes. inuyo ndi amene munafika pamene paja Kupereka Oyambirira zithunzi. pa, Kupereka zithunzi. munajambula zithunzi Nkumagawa. nkumagawa Yes. mupolisi mwanumo kuthani kwanuko kuganiza kwanuko munabanso 5 million izo pamene paja mundege muja adanyamula chipepeso 5 million imene amakapereka kubanja kwa Kasambara Yes. idali mundege mmene muja ndege ija simunganame kuti idaphwanyika phepale idali malo amodzi pompaja munaba ndalama 5 million kapena ya- ya- i- i- ina- ina- ina- Inakula inatera mtengo. m'malere ndi impact m'malere pamene panafika oyambira kufika pe padali apolisi amene Yes. anajambula zithunzi Yes. zimene mpaka lero anthu Yes. Yeah. timakhala nazo tikusowa mtendere kulephera kugona tulo Yeah. kodi mchitidwe wa apolisi pa crime scene Yeah. komanso pa ngozi ndi wotani yeah. takhala tikuona pano even mafayilo a anthu akulembetsedwa ma social media yeah. a Chunga iyambeni nkhani Hey, ngati ndipo mundimvetsetse yes ngati anthu amene anapanga zimenezi nothing is going to happen palibe chimene chitawachitikire then kuli bwino kuti tisamapange ma commission of inquiry they are useless Chabwino. why am i saying so yes ku Lilo ku Mzuzu Yes. ali ndi list ya apolisi onse amene anapita kumene kuja Yes. gulu la apolisi amene anayamba of- kufika malo amene aja at, Audziwa. at the scene mukuwadziwa Yes. onse aja they are suspects as we speak Yes. one pali nkhani yonena kuti pama ethics samayenera kupanga leak zithunzi zija to the social media inu mundiuze ma ethics anu amalola pa- malamulo akagwiridwe ka ntchito kuti apange zimene zija polisi ndipo ngati anaphwanya ma ethics chitawachitikire ndi chani ndipo nkhani imeneyi tiyenera kuilondoloza ngati dziko number one number two

Alipo amene adafika koyambirira and madam IG uko kapena commissioner waku waku Mzuzu Yes. ali ndi list Yes. ya some overzealous police officers Yes. amene they are very unethical senseless s- they couldn't think kunena kuti this thing is very sensitive the vice president is even here ntchito yanga yoyamba ndipange chani a a police officer who is supposed to, to, to protect us cannot think straight like that ndalama zasowa mmene mwanenera kunena kuti ma suspects a ndalama izi zakuchipepeso ndi apolisi eti and tifunsane tiuzane zoona ndani amene adapita uku mayi Yolamu ndi- ndiwapemphe pakati apa ananena kuti amanga anthu ku Lilongwenso ati amene anaenda ndi zikwanje nditi amanga anthu ena ndi anthu amene kuti "Ah, anthu mukamanga anthu mumatchula mayina ndani mwamangawa tikhalenso ndi list ya anthu amene adapita uku kumeneko. kuti kodi who were the first police officers pamalo angozi

kutheka nonse munagwirizana munagawana olo wina anaba chikwama Anakutheka chimene.
kusunga. ngati iweyo unali mmodzi mwa anthu ofika pamenepo sudapange nawo ndiye ntchito ikhale ya iweyo umpeze amene anaba chikwamayo tifuna tikudziwe ticheze naye a Msisya mukumbukira kuti panalinso commission of inquiry ina imene inapeza kunena kuti panali apolisi ena amene amene akuti afufuzidwe ndipo akhale under discipline Yes. mukumbukira inquiry imene Yes.

how sensitive issue imene chinalili abana aliyense amene munthu wake brain yake imagwira ntchito would not rush ku- ku- kuyamba kusunthasuntha zinthu like, like what abana the moment you begin kusuntha ichichi kuchipitsapo anthu amayambano kukayikira Yes. matani bwanji ku- ku- osangozungulira pano pano kupanga gani kumateteza nkudikirana kuti akuluakulu bwerani tapeza Mudzaone- malo aja tiyeni tiyambire limodzi zinthuzi panali ena mapanga zina anzawo ena sanabwera you understand mpaka na wamtefano eh iwe tasiya utambula Yes. you know like like serious so zimene uh, zimachitika pa crime scene po ndi zimene zimapatsa anthu mafunso kuti, ah kodi muti zikukhala mtundu wanji because

apolisi pa crime scene yes akafika Yes. samafika Kusuntha kuphula zinthu. kapena ku- kumakhuza zinthu kapena kuti kuzigwiragwira nkutani ayi samatero amayitcha kunena kuti ndi tampering ndiye kuti mukuononga umboni so awanda apolisi oti anapita ku training school afika pamene paja awadalira are you sure kuti inuyo simmadziwa ndingadziwe ine oti am not a police officer kunena kuti imene mumapanga ija ndi tampering ya crime scene Koma chapa- are you sure paja kumakhala polisi andale. ndiye zimene zikuoneka zonena kuti ma ethics kapena kuti ndondomeko ya kagwiridwe ntchito kumeneko mukuona kuti ndi kuti anthuwa anazolowera amatha kupanga china chilichonse against zimene anaphunzira ku army'so tinanena kunena kuti ndondomeko ya zinthu ya ma- machecks aja amatha ndithu a- amatha kuachita miss out ndikumayendesa bendeke what you see is tili ndi ku polisi komanso ku army mwina anafika pa msinkhu womanena kuti they are above law. accountability above the law Very bad. tipemphe Very bad. ngati ku army ndi ku polisi Simungathe kupereka chitsanzo chabwino, simungathe kupanga comply to ma standards and ethical compliance, ndiye kuti dziko lino lili pa moto, lili pa mavuto because timadalira imweyo. Tibweraso nkhani izi sizinathe nthawi yatithera mm. tikufuna tikambirane zakuti akuti a president sankaziwa mm. kuti achilima ali kunoko mm. achimwendo ankayenera kuti akwere pa ndege imeneyi komanso kodi

adakolezera mukapanda pezi. kumchotsa uyu Yes. anthu aganiza kuti mwakuti ife tinenanso pano pano tilonjeze pamene kuwachunga tithokoze kuti tinali limodzi dzulo buno a amsuku tithokoze kuti mnali tinali limodzi